igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu a abịakwa m ọzọ nke m ji wee bịa taata bụ maka gịnị non-immigrant visa ndị Thai non-immigrant visa ndị Thai ife eji ekwu ndị Thai bụ na obodo ndị ọzọ nwekwu non imigrant visa ma nke ndị Thai bụ nke ndị Thai nke ndị dịlị ndị non imigrant visa bụ visa nke ahụ bụ ịbatazi wee nwee ike ịnọ ịya abịa ịbata na embassy enye gị ya ịnaba- a- anabatazia gị na Thailand esubata gị three good months i wee were eh, three months anwa ndị anwa nyere gị that document iji wee nweta non immigrant fanwa ka ọ dịzịrị ikpokọta dọkụmenti fa ewee mee gị ya- ewee mere gị extend non immigrant erika mana nke eji alụ ọrụ bụ nke ị need work permit nke ahụ ị need work permit ọ nya bụ nke eji alụ ọrụ nke a na-akpọ non immigrant b non-B non-immigrant for business ọ bụrụ na ịnya- na ọ nya ka i weta ife ọ pụtara bụ na gịnị na ị batara na na Thai immigration at the point of entrance then fa ya-esubata gị three months ọ na-agụzi bụ that three months ndị anwa nye gị dọkụmentị ahụ iji wee nweta non immigrant visa maka na iwu bụ na o nwe ndị kwesịrị inye gị dọkụmentị i wee nweta non immigrant visa non immigrant visa anwa abụrọ anọkata enweta ya o nwere ndị nye gị dọkụmentị i wee jee na embassy wee nweta non immigrant visa then enyesịrị ana gị ya ịbatazịa ndị anwa nye gị dọkụmentị ahụ ekpotekwa dọkụmentị nke fa wee meeli gị extend to one year ọ bụrụ non b ịma na ife ọ pụtara bụ na a ya-enye gị work permit enye gị work permit emepere gị akaụntụ most non-Bs and eh, work permits a na-agakwu with social security maka ị ya na-akwụnye tax n'obodo ya bụ nke a na-akpọ non-immigrant ka esi enweta ya bụ obodo ị na-achọ ịbata bụ Thailand o nwee institution either n'ọ university or school ị chọrọ ịkụzi ma ọ n'ọ company ma ọ n'ọ ndị ị na-azụ afịa ọ ya-enwelịlị an institution or company ya-enye gị that document iji wee nweta non-immigrant visa iwetazie nya ịbịazịa echenjielu gị ya o nwere ụfọdụ ndị Igbo m na-afụ na-eji non imigrant visa abata mana ọ chọọ ịgụ akwụkwọ nke a bụzi ịdana n'aka ndị ejenti ka ba were gị mee ife sọ fa maka na ọ bụrụ ị chọọ ịgụ akwụkwọ i were visa ịgụ akwụkwọ nke a na-akpọ non ed ọ nya nwa bụ visa ịgụ akwụkwọ non ed mana ọ bụzie na i jiri non imigrant bata ọ na-esi ike ndị imigreshọn na-eme ka anyị mara na ị kwesịrị ịnọ n'ime obodo chenjie non imigrant with ano- to another nomi- non imigrant mana ị nwere ike fụkwa ndị ejenti ya-akọtụrụ gị joinele gị ya mgbe o setelu oke ọsọ ngwere ọsọ non imigrant bụ ị chọọ iweta ị pụọ outside Thailand i wee nweta non imigrant ị chọọ ichenji ya pụọ outside Thailand wee chenjie nya dịka immigration si mee ka anyị malụ ya bụ na ọ bụrụ na i mee mistake wee weta non immigrant visa ma na-achọ ịgụ akwụkwọ ị kwesịrịzi gị na yunivesiti gị akarịa a malụ ka e si nye gị akwụkwọ ọzọ ị nachia azụ jee weta non ed ngị na yunivesiti gị akarịa a mara ka e si nyere gị aka ị gaa na neighboring countries jee weta non-ed or tourist maka tourist visa bụ nwere ike iwere ya you can, you can change it to any non-immigrant mana ọ bụrụ non-immigrant ọ na-esi ike ichenji non-immigrant to another non-immigrant Ife m ji wee sị ka anyị kọwaa ife anụnwa bụ maka na oge ụfọdụ eji m n'aka na ndị be anyị bụ ndị Igbo ọ bụ na anyị na-eme ife anyị kwesịrị imenụ ọ ya na-enyere anyị aka na-enyekwu aka afụfụ ụfọdụ anyị na-ata ka ọ na-arabita ka ọ na-arabinata ụfọdụ sị na Naịjirịa na emetarọ anyị ọfụma anyị wee si ebe a wee gbafụ gaa obodo ọzọ ka i si wee gbapụgodo Naịjirịa wee gaa obodo ọzọ etinyekwa gị n'afụfụ tinye gị n'oke ịta ikikere ikikere eze tinye gị n'oke ịchọ ego n'oke ịchọ onye ị ya-ebite maka gịnị na visa i ji wee bata na ọ bụrọ ezigbo visa ị nee anya n'ife anụnwa ị fụ types of non-immigrant visa non-b is a business visa. Non-O, retirement visa. Non-O, marriage visa. Non-B, investment. Nke a nke ndị buzi ego wee na-abata. Long term resident visa. etc. E nwere so many non-immigrant ma nke ndị fada ma nke ndị missionaries ma nke n- ụdị ọbụla mana ụdị amara nalụ ndị Igbo ụfọdụ na-eji abata kelele bụ non-B. ọ non-b anwa ka anyị na-ekwu maka ya ị ga-eji work permit ma ọ bụrụ na echenji ya n'ụzọ kwesịrịnụ enyesizie gị one pe- work permit of course ị ya na-akwụ tax mana nke na-aja njọ bụ na iji non-b chọọ ịgụ akwụkwọ ị ya-agụkwa akwụkwọ ma ijide non-b bụ na kọmpani chenjiri gị ya echenji gị to non-b I mean, uh, emego gị extend. So ọ bụrụ na iji non-B and eme gị extend, you can use it for anything. Mana problem bụ na onye ji non-ED aya agụrụ akwụkwọ. Onye ji non-ED aya alụrụ ọlụ akwụkwọ ka o kwesịrị ịgụ. Ijiri non-ED, you supposed to be for school and you're not expected to study.

some website na nke ndị immigration so eji m n'aka na o nwere ife anyị kwesịrị ịmụta mana ada ama ama inwekwa ajụjụ kaba nnọọ arụ ka ị jụọ ya na eh, comment section enwezi m ike ịkọwa ya ọfụma na that particular section enwere m ike ịzakwa ya ọfụma na that particular section ife anyị kwuru tata maka gịnị non-immigrant visa non-immigrant visa nke non-b ka m kọwara maka ya nke non-b anwa bụ nke eji work permit wee na-agbatị then nke onye ọbụla makwara na m na-eme, em, stress ọ maka ya tata bụ maka gịnị non ed nke ọ pụtara bụ na student is a student visa ife ọ pụtara bụ na university mere gị accept were dọkụmenti fa niile na ife fa ji wee bụrụ university wee nye gị i wee bata n'obodo ị batazikwa n'obodo fa were ife fa ji wee bụrụ that university na power niile enyere fa iji wee establish that university wee nye gị dọkụmenti i wee were those dọkụmenti wee gaba na immigration e wee gbatịara gị ya to one year so two non-immigrant visa ndị taa ka ndị be anyị na-ejirili abata ebe a, ndị Igbo most of the time non b non ed non b maka ịlụ ọrụ non ed maka ịgụ akwụkwọ non b ị ya-enwe work permit mekwa gịnị nwee social security na-akwụ tax ị nwere ike iji eme ife ọbụla ị chọrọ ime non ed sọsọ ịgụ akwụkwọ ị kwesịrị iji non ed na-alụ ọrụ ị kwesịrị iji non ed na na-eme ife ọbụla ya enye gị ego ndị Thai sị na ọ dị illegal Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwa ka anyị si abịa Ah, anyị bịara taa nịnwa a ka anyị kọwaa dịka anyị si wee kwubu mbọsị mbụ maka Thailand tourist visa ife o ji dị mkpa na anyị ya-ekwu maka Thailand tourist visa bụ maka na Mụnwa na onwe m bụ na Thailand ka m nọ, na-afụ ka ụfọdụ ndị Igbo ibe m si ata afụfụ maka ife gbasara visa mgbe ọbụla, na-afụkwanụ nsogbu a na-enwe oge ụfọdụ gbasalụ ndị ejenti and gbasakwalụ ee ka ndị be anyị si abịa na-agbatị ee paspọtụ fa na visa fa. Ife afụ nwekwanụ ka ọ dị ma ọ bụrụ na e tinyere ya ọnụ kata mana a ya-etikwa ọnụ ee onye ọbụla na-emezi ka o si masị ya maka na ọ na-ewute nke izizi bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ịbịa na Thailand dịka m si wee kwu na mbụ e nwere different kind of visas visa niile na-enwe ọ dị n'ụdị n'ụdị e nwere nke a na-akpọ tourist visa nwere nke a na-akpọ non-immigrant and other types of visas asị m ka m kwuo maka tourist visa maka onye chọọ ịmanụ maka tourist visa tourist visa ndị Thai bụ tourist visa nke gosiri na ị bịa n'obodo ị naba ka m kwukwa ọzọ tourist visa ndị Thailand ife o gosi bụ na ị bịa n'obodo ị naba na ị bịa inegharị anya na ị bịa izu obere ike o nwere ike ọ bụrụ ofu ọnwa ọnwa naabọ ka anyị si wee malụ n'ọnwa gara aga ndị Thai gọọmenti emego ya ka ọ bụrụ 60 day tourist visa ya ife ọ pụtara bụ na ị bata e nwere ike a kụnyere gị 2 months ma 3 months na that single entry mana ọ bụzia na i ji nke a na-akpọ multiple um, Thailand tourist visa ị ma na ife ọ pụtara bụ na ị nọsịa ị ya na-eke ya eke o dipendị ka i si wee nweta ya na embassy mana ka m na-akọ maka ndị Igbo na-akọ maka Naịjirịa nke doro m- doro m anya ọ bụrụ na ị chọọ ịbịa Thailand wee bụrụ ife ị nweta bụ tourist visa ife ọzọ ị ya-akaba arụ mee ma ọ bụrụ na ị chọọ ịnọte aka na Thailand na intention gị abụrọ ka ị naba ị ma na ị ya-akaba arụ wetasịa ife i kwesịrị iweta ka o wee nyere gị aka ichenji ya bụ visa ma ị bata n'obodo kedu ife afụ i kwesịrị iweta nke izizi bụ ị ya-eji your police criminal record police criminal record afụ i were ya i wee gaa na Abuja e wee endorse-ọlụ gị by foreign affairs a mazi ka e si eme ya ebe ahụ i wee were ya wee gbagotezie Thailand Ka ọ ya-abụ ọ bụ na ị bịa na Thailand wee nwezie ike wee decide ya chọọ na ị chọọ ịgụbazi akwụkwọ ka ị wee change this tourist visa into non-immigrant student visa nke a na-akpọ non-ED. Ị maa na ife izi ị ya-emezi bụ i were that police criminal record emere endorse na Nigerian by Foreign Affairs na Abuja i wee were ya wee gaba na Thailand Foreign Affairs fa wee mee gịnị wee stampụalụ gị ya Nk- ife izi ị ya-emegodo bụ na ndị Nigerian Embassy i welu criminal record gị ahụ i ji wee bata na Thailand with tourist visa that your criminal police criminal record ndị foreign affairs na Nigeria ya mee endorse i wee were ya wee bata ebe a, ị batazi ebe ozugbo ozugbo ahụ ị bata wiiki ahụ ị bata as onye ji tourist visa ka ị ya-ebido this process ị batazi wee were that endorsed police criminal record wee gaba na Nigerian embassy na Thailand Nigerian embassy na Thailand will also endorse it again confirming that this police criminal record that has been endorsed by Nigerian Foreign Affairs na ọ dị authentic na ọ bụ ezigbo nke ezigbo ya na ọ bụrọ um, nke alụrụ alụ i wezielu nke anwa ọ dịgo two endorsement kịta first endorsement bụ gịnị foreign affairs nigerian foreign affairs minister of foreign affairs na abuja second endorsement bụ gịnị nigerian embassy na thailand then third endorsement ya bụ na ị ya-eweli ya etu ahụ wee gaa na Thai foreign affairs also emekwa gị ya endorse once fa melu gị ya endorse ife ọ pụtara bụ na i nwetago ikike i nwego authority i nwego the power o nwezie university nabata gị o wee nwezie ike ikpokọnye gị dọkụmenti niile i wee gaa na Thai immigration center wee nwee ike ichenji this tourist visa ka ọ bụzialụ gịnị non-ED visa ndị Thai eji m n'aka na unu ghọtara ife a m kwuru kịta ọ bụrụ na unu aghọtarọ ka m kwuenye ọzọ ka m chịkọta ya ọnụ A sịrị m na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa n'obodo wee nọtee aka n'obodo Thailand na visa ị kwesịrị iji wee bịa abụrọ tourist visa mana ọ bụrụ na ọ tourist visa ka ị mesizi wee weta na ọ nke luru gị aka na ife izi ị ya-eme bụ ịga na Nigerian Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs na Abuja were your police criminal record ka fa mee gị endorse n'inside that your police criminal record ọ bụzia na emee nya endorse ime gịnị i wee were ya wee batawazịa na Thailand ịbatasịzịa na Thailand kedu ife ọzọ ị kwesịrị imenụ according to the regulations iwekwalụ that police criminal record gị which has been already been endorsed by Nigerian Ministry of Foreign Affairs then iweziela ya gaa na Nigerian Embassy na Bangkok Thailand Nigerian Embassy na Bangkok Thailand will endorse it again with these endo two endorsements iwe weziela ya wee gabazie na Thai Foreign Affairs ndị be anyị ọ na Thai foreign affairs ka aha bụ imesizie nya endorse ọ dị ịtọ three endorsement na ịmazia na ị nọgolu n'ọkwa ịtọnụ your tourist visa to student visa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịba school onye ọbụla gwazie gị ife ọzọ rapụ ife ndị a ọ bụrọ ka o si kwesị ndị Thai ekwugo ya mgbe ọbụla ndị Thai akọwago ya mgbe ọbụla and edere ya ede ọ bụkwa na ị gaa na immigration office immigration office ọ ya enye gị ya na eh, gwa gị etu ahụ ị gaa na Thai immigration website ọ ya agwakwa gị ya isiokwu wee bụrụ na ọ ya adị mma ka onye igbo ibe m bata n'obodo a bata n'ụdị dị mma ịbatakwue n'ụdị dị mma ọ bụgodoro na ị batara n'ụdị dị mma idozie anya na ụdị kwesịrịnụ ọ ife kwesịrị ekwesị ka ọ bụ maka na ọ ya enyere gị aka njem ahụ ị chọrọ ijenụ ka o nwee n'ife ijetenụ na ya nene maka na mmadụ ijesịnụ ee tụfuo nnukwu ego na na Abuja ebe ọ na-enweta tourist visa bịakwa obodo a na-etufu ego ịfụrọzi na o nwe ka ọ dị ee o nwekwa ndị ejenti na-enye aka mana ị ya emeli ya onwe gị without ijekwula onye ejenti ọbụla ị wetara ya na these documents biko buru ya gaba na university anwa ya anabata gị university anwa ya anabata gị ya enyezie gị aka nyezie gị dọkụmenti in the process ọ bụrụ na o gbuo oge university enyekwu gị dọkụmenti ị gaa na Nigerian embassy extend ya that tourist visa wee continue the process ife m ji wee sị ka m kwuo maka tourist visa tata ekwubugo m ya mbọsị izizi wee sị ka anyị mee ka ndị igbo ibe m makwalụ ndị chọrọ ịmanụ maka na ọ bụrọ iwu o nwee ndị ya abụ ị gwasịgodu fa eziokwu fa arọlụ nke sọlụ fa maka ndị chọrọ ịmanụ ọ ka esi atọnụ Thai tourist visa nke tata enwezikwa ike apụta echi ọ bụrụ na ife niile echenjigo maka na- mana ọ karọ chenji nke taa na-ekwu ife a mana ebe ọ na-akarọ chenji nke taa na-ekwu ife a etu a ka esi eme ya ị gaa na Thailand immigration website ị afụkwa ya akọwara ya ọfụma ebe ahụ ị gakwa na other universities website ị afụkwa ya akọwara ya ọfụma ọ- ọ- ọfụma ebe ahụ mmadụ ekwesịrọ, ndị ejenti ekwesịrọ ịna gị ego i kwesịrị imeri onwe gị ego ahụ ị enye ejenti were ya kwụọ ụgwọ akwụkwọ emeelụ gị ife niile a ọ ọ gwụsịkwanụ ka ọ ra n'ọnụ maka Thai tourist visa

Ị jụrụ anyị ya, m ma enye gị ansa ka o si kwesị. Maka gịnị? Mụnwa na-ekwu ife anụnwa anọgo m Thailand 22 years. Mụnwa na-ekwu ife anụnwa ahandụgo m visa issues na university ebe m na-alụ. Anọkatarọ m kwuba okwu na-edorọ m anya mana ife dịkwa iche na nke ife ọbụla m na-eme bụ na ọ bụ ife kwesịrịnụ. ịchọ ime ife visa gị a ya-eme ya ọ dị professional a ya-eme ya ọ dị gịnị legal and valid maka na mmadụ nwere ike nweta visa maka- mana visa ya process o ji nweta visa ya adịrọ valid achịkọta achịkọta achịkọta achịkọta kụnyere gị visa o nwee mgbe ọ ya-abụ ọda ọ- ọ dalue oke ọsọ ngwere ọsọ ya ife m ji ekwu bụ na m na-ekwu ife doro m anya ka ọ ya abụ ọ bụ na ndị chọlụnị maka na o nwe ndị na-achọrọnụ. ndị ọbụla chọrọ ime ife dị mma follow etu kwesịrịnụ ọ etu a m si kwuo ya ka o si dị maka anọkatarọ m kwube ọ na Thai immigration website ka m jere wee nwetasị ife ụfọdụ bịakwa gakwa na mm, gakwa na some websites ebe e kwuru maka Thai visa ebe a ka m jekwa wee weta wee wetasịkwa okwu ụfọdụ m gwara unu so eji m n'aka na ọ bụrụ na ọ gbagoju gị anya biko jụọ ajụjụ na comment section igbo onye ọbụla na-ege ntị ekene m unu abịakwanụ m ọzọ dịka anyị si wee kwu na okwu ụfọdụ anyị na-akọkwa maka ihe gbasara visa nke ndị Thailand maka na ndị Igbo nọkwu na Thailand karịrị akarị anyị ekwubugo maka tourist visa ka e si enweta tourist visa etu ọ ya-abụ i me ife gbasara tourist visa ife ị kwesịrị iji n'aka and etu i si wee kwesị iweta ya n'ụdị kwesịrịnụ ee mbọsị gara aga anyị kọrọ maka non-immigrant B nke e ji alụ ọrụ ee taata anyị Eneba anya na non-immigrant ED nke ụmụ akwụkwọ. Ee, ndị Thailand dịka anyị si wee kwu na mbụ nwelụ non-immigrant n'ụdị dị iche iche ee mana nke anyị ekwu taata maka nke nwata akwụkwọ i nweta ya ife ọ pụta bụ na ị na-abịa n'obodo ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ na-enwe ife dịka vocational or technical or diplomatic or any form of conferences ị bịara ị na-abịa maka ife ọbụla dị related maka education ife ọbụla dị related maka ife a na-agụ agụ ife mmụta learning ọ nya ka ndị Thai sị na ọ non-immigrant ED ọ bụrụ na ị chọrọ non-immigrant ED ka i si enweta ya nke izizi bụ of course ị ya-ejinụ passport gị weta foto ị kwesịrị ise opekempe ya bụrụ ọnwa ise gara aga i wee wetazie dọkụmentị igosile na i nwere enough money ọ bụzịa na ị bịara ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ na ị na-abịa conference the university ebe ị na-abịa ịgụ ma ọ conference ebe ị na-abịa maka ya fa ya-edenye gị akwụkwọ ka fa na-edenye akwụkwọ fa kwesịkwara iweta akwụkwọ nke gosi na fa nọ na authority na fa bụ authority na ndị gọọmenti nyelebe ikike iji wee mee ụdị ife a onye ya-asaịnị ya bụ akwụkwọ ka e ji wee mee gị invite ehe ọ saịnịsịa o mee gịnị a na-etikwu id id kaadị onye ahụ dịka ndị Thai si wee debe ya maka na ọ ka o si wee dị na be fa ị chịkọtazịa fa ncha wee jezie na Thai embassy ife ị ya-enweta bụ gịnị three months visa ED visa ebe a ya-esunyere gị three months oge ọbụla ọ na-abụ single ehe e nyezie gị three months mgbe ọbụla ị batazi n'obodo three months mean na i nwe ike nọ na be nna gị ụdị ala anyị nọ na be anyị bụ naijiria i nwe ike nọ na naijiria three months after ka ị nwetasịrị visa e nye gị permission ka ị wee nwee ike ịnọ eh, between three months three months anyị nọ na be anyị either na ị pụ ozugbo ị nweta visa or na ị na-akwakọ etu e si akwakọ before i wee pụba mana ị akaba ahụ dịchọ na ọ karịrị three months ị batazikwa na be ndị Thai fa emee gịnị fa akụnyekwara gị nke a na-akpọkwa 3 months bụ immigration na point of entrance a kụnyere gị 3 months 3 months nke afụ gwụzịa ọ mgbe afụ ka university ma ọ bụ any educational institution nyelụ gị ya bụ visa nweziri ike inyefe iweta dọkụmentị ị ya-eji wee gabazi na embassy I mean na Thai immigration wee nwee ike inweta ife a na-akpọ one year student visa mana elozọkwana nke anyị ji wee bụrụ ndị naijiria na ife anyị na-adị iche maka na ị bụrụ onye naijiria a sị gị requirement elozọkwana na ị chịkọtasịa ife niile dịka o si wee dị na Thai embassy website o nwee ife ife dị ezigbo mkpa ị ya-etinye nke a na-akpọ NDLEA certificate drug clearance certificate ee ọ bụkwala Nigerian passport ka ị ga-etiri ị ya-ewetakwa ya police criminal record ọ bụzikwa na o nwere onye na-aspọnsọ gị ị kwesịkwa igosi onye na-aspọnsọ gị gosi ife ọ na-alụ oge ụfọdụ e nwere ike a sị na ị ya-etinye CAC ma ọ bụ na onye a na-eme business ị ma na ife gbasara visa abụrọ onye chọọ o wele visa na ife gbasara visa dependị na onye na-enye gị visa ndị Thai ị submitisịa e, e, dọkụmentị gị fa ya-echekwa nnebu anya ọfụma malụ ma nwee ife ọzọ a ya-asị gị ndị weta nke ọbụla asị gị weta ị kwesịrị iweta wee nye fa maka na nke ka ọ dị mkpa mana nwere ife new Thai gọọmenti bidozie kịta m ji wee sị ka m kọwaa ọzọ ka m kọwaa ọfụma maka student visa elozikwana na student visa na i weta ya na a na-alụrụ ọrụ mana abịa na nke tata anụnwa ka anyị si wee malụ Thai gọọmenti nwezili nke fa kpọzili sị non-ed plus non-ed plus kedu ife ọ pụtara Ife ọpụta bụ non-ED Plus nke ndị Thai wetazi tata bụ na na ọ bụrụ na ị bụrụ a student gụsịa akwụkwọ na ị mee gịnị na ị nwere ike ka nọrọ n'obodo for one good year wee chọọ ọrụ ya ife ọpụta bụ na ọ bụrụ na you are a graduating student na ị ka ya eme visa ga apply you can still apply for one more year according to this new regulation ewetara ọfụ bidoro ọfụ ọfụ last month ya bụ na nwata akwụkwọ ọbụla nọ n'ezigbo eh, ụlọ akwụkwọ akụnyere ya visa ka esi akụnye ndị Thai bidoziri nke a na-akpọ non-ed plus ife makwa mma na non-ed plus a bụkwa gịnị a na-akọwakwa dịka esi wee mee ka anyị malụ na i nwee this non-ed plus na ị kwesịrọzi ịga na eh, apply for reentry Reentry permit bụ nke ụmụ akwụkwọ onye ọbụla bụ a foreigner abịa ị chọọ ịpụ ị mee gịnị ị kwụọ ụgwọ reentry permit so this non-ed plus i nee anya na paspọtụ gị ma ọ bụrụ na ị bụ nwata akwụkwọ ị wee gaa extension of your visa ị wee chọpụta wee fụ na ndị Thai immigration na ife akụnyere gị bụ non-ed plus kedu benefit ya number one benefit ya bụ gịnị na ị kwesịrọzi ịga na apply for reentry permit kedu ife bụ reentry permit reentry permit bụ ife authority ndị Thai na-enye ndị foreigners i nwesịa visa akụnyere gị ya ka i wee nwee ike ịnachieta azụ mana ọ bụrụ na ị bụzi student nweta this non ed plus ife ọ pụtara bụ na ị nidrozi ịga na Thai immigration for reentry permit ma ị chọọ ịpụ na country ya bụ na ọ bụ ife magburu onwe ya nke anyị maara tata ụmụ akwụkwọ nwekwara idea maka nke anụ kwesịrị ịga na-enwe aṅụrị maka na ife ọ pụta bụ na as a student you don't need to be spending money unnecessary look at how it is put in English here the benefits of non-ED plus Thai immigration apply for a new type of visa ife ọ pụta bụ na ị nwere ike ichenji your student visa na Thailand before ndị Thai government approve ọ bụrụ na i ji non ed ị kwesịrọ ichenji ya na Thailand ị kwesịrị ịpụ outside Thailand you supposed to leave outside Thailand in order to change non ed before mana ndị Thai amendigo that particular regulation immigration regulation which means if you are with non ed plus ife ọ pụtara bụ na ị nwere ike ichenji ya inside Thailand ma ọ bụ na o nwee ndị nyere gị ọrụ ma ọ bụ na o nwee ndị nabatara gị iji wee nwee ike ichenji that visa to non b ya bụ na benefit dị na non ed plus anụnwa ndị Thai nyere nke ọfụụ anụnwa ọ magburu onwe ya number one Exempted from re-entry permit. During the course of study, foreign students in bachelor degree level or higher can depart and re-enter Thailand without the need for re-entry permit. Ya bụ number one benefit. Ị kwesịrọzi ije request for re-entry ma ị chọọ ịna be nna gị nachietebe ma o nwee ebe ị chọọ ịpụ wee nachietebe so na ọ magburu onwe ya ife o ji wee dị mkpa na anyị kọwaa maka ya bụ maka gịnị

achịkọtasịa document niile a submit ya nwekwa ike ọ bụrụ na ị kwesịrị ịnọ na Thai immigration wee fụ na e nyere gị the extension maka na e need foto gị mana ife ọzọ dị ka e si wee mee ka anyị mara extended stay for graduated students foreign students are allowed to extend the stay in Thailand for one year after after graduating to seek employment travel or participate in other activities and are eligible to apply for a new type of visa in Thailand if employed. Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ dị mkpa na anyị kọwara ife a biko o nwee nwata akwụkwọ ị ma gwakwa ya na ife niile na ndị Thai chenjiri i needirọ agent to do that so long as na ị bụ a student eh, university wee nye gị document ka ị gaa extend your visa automatically

maka ndị chọrọ iso ụzọ dị mma maka ndị chọrọ ịbata n'obodo ee eh, folobe visa bụ etu kwesịrịnụ ọ bụrọ ị kwesịrọ ka agent na-alụrụ gị ife visa gị ekwesị ịbụ university enye gị document enye gị document ị jee gbatịa akpalị gị ma ọ bụrụ nke ndị be anyị na dịka ndị be anyị si akpa ịgbatị kpalị ịgbatịzi anyị n'anya na